Ah, ndikukusimikizirani omvera kumene muli ineyo ndili pano kuthandiza anthu pa mavuto osiyanasiyana kuchiza matenda osiyanasiyana kaya chikwati chinatha kubwezesa chikondi m'banja Kaya ntchito inatha kukubwezesani pa ntchito, kaya munaberedwa mankhwala okhaulitsa akuba ndili nawo, komanso kaya bizinesi yanu sikuyenda bwino, chikoka kapena muitano oyitana anthu ochuluka kwambiri pa bizinesi yanu ndili nayo. Kuchokeranso pamenepopo, ngati inuyo simukubereka ndili ndi mankhwala a Nasula obwezesa kuti m'nyumba mwanu mukhale ndi mphatso ya mwana, komanso kuchokera pamenepo ndili ndi mankhwala osiyanasiyana. mankhwala osiyanasiyana kufuna kulemera kuchokera mankhwala kwa ine Dr. Chipalapala ndimapanga zimenezo ndili ndi mankhwala a banki ya batwa komanso ndili ndi mankhwala a msendawana ngakhalenso nkola ntchentche kuti mulemere mwapompopompo komanso ndili ndi njoka ya thunga komanso ndili ndi njoka ya mkowa komanso njoka ya soya nsatu zonse zilipo pano Dr. Chipalapala ndimathandiza mbiya zimene mukuziona panozi ndi mmene muli zizimba zikuluzikulu zimene ndimathandizira anthu zimene mavuto osiyanasiyana mitu ya masamba kapena munatcheredwa kamatsenga kamatira kapena pakupezeka kuti muli ndi vuto lokuti kapena anakutcherani kauta kuti muzilephera kugona ndi mkazi wina aliyense anakumangani mankhwala amenewo ndili nawo okutetezani komanso mankhwala okutetezani kuti ngati inuyo anthu ena anakutcherani za matsenga kuchosa za matsenga ndili mankhwala msiliko osilika pa nyumba kwa anthu opanga za ufiti mankhwala amenewo ndili nawo kungondipeza ine Dr. Chipalapala Ndikangotchera nyumba yanu, ngati pali mfiti imene imakutambirani, mudziwe kuti mfiti imeneyo ikagwa tsiku lomwelo. Komanso si kungogwa kokha. Mamama, kuti musimikizedi kuti pakhomo pano panagwa mfiti pano? Muona magazi dododododo akuyenderera kupita uko. Zimenezo ndimapanga ine Dr. Chipalapala. Dr. Chipalapala ndi doctor yekhayo amene anachokera ku Mozambique. Kwathu kwenikweni ndi ku Guluwe, ku Mozambique, Guluwe. Komanso ndikukusimikizirani nonse omvera amene mukundimva ine.

Ndili kuno ine dokotala wanu. Ndimapanga zikuluzikulu zokuti inu mukabwera kwa ine ngati anakuthandizani asing'anga ena zinalephera kuchitika. Bwerani kwa ine. Olira onse amene munapita kwa masing'anga munaluza ndalama zanu. Ine Dr. Chipalapala ndithetsa zonse inu mukakhala mtendere kuchokera pano. Kulemera kwanu kudzakhala kulemera kwa mtendere osati kulemera kofera munthu. Ine Dr Chipalapala ndilibe zizimba zoipa zokuti kapena ukaphe m'bale wako kapena ukapengetse wina misala aa iwe ukalemera mwamtendere ndili pano kuchipatala kwanga kumene mwafika inu aulutsi mwandipeza ndikuthandiza anthu ambirimbiri mwadzionera nokha panjapa pali anthu chinamtindi cha wanthu pali laini akundiyembekezera mwandisiyisa ntchito kuti ndikuthandizeni ndili pano ndili pano kuthandiza wina aliyense zikomo kwambiri zikomo zikomo zikomo Koma chomaliza Eh, kodi baba. mmapezekera kutiko? ineyo ndili kunoko ku lilongwe ofesi yanga ili ku lilongwe mukafika mtawuni mukwere maminibasi opita likuni chigwirizano mutsike pa likuni penipenipo mundiyimbire foni manambala anga nawa 0 ma 8 atatu 03 92 08

Ndiye nambala yanga ya Mozambique imeneyo. Mukandifuna mundiimbire nambala imeneyo. Nonse amene mumamva chinenero cha ku Mozambique kapena cha ku Malawi mundiyankhule pa chinenero china chonse, mundiimbire foni kundiyankhula pa chinenero china chilichonse, kaya cha ku Malawi kuno, kaya cha ku Mozambique, kaya ni English. Ndine dokotala wanu amene ndakhala ndayenda mayiko ambirimbiri. Masatifiketi anga iyo, ndili ndi satifiketi ya ku Zambia, ndili ndi satifiketi ya ya ku Mozambique komanso certificate yakuti yaku Malawi kuno ndimathandiza anthu chilungamo ngati zakuvutani ndikuuzani kuti nthenda iyi mukuyeneka kupita ku chipatala ku chipatala cha chizungu ndimamuuza munthu kuti matenda ako sindiyakwanisa pita ku chipatala cha chizungu koma ndi ngati ni matenda okuti ndikhoza kuthandiza ine ndikuthandizani zonse zimene zikukuvutani zikomo kwambiri zikomo zikomo zikomo
kakhala zuwa samalozerana ndipo mtengo wautali sumafunika chikwangwani ndi akatswiri anu omwe aja masauli general supply anamandwa popezeka ndi katundu wa orijino monga ngati mamemori kadi komanso mabatire ngakhalenso mamatichacha ndi machacha amene osayiwala timapezeka ndi mabatire a Itel olimba bwino aang'ono ngakhalenso mabatire akuluakulu amene

Masauli vendors Itel ndife tokhafe amene timapezeka ndi katundu wolimba bwino wa Itel ngakhalenso Tecno. Tikukudziwitsani Amalawi nonse. Ngati mukufuna katundu wolimba bwino wa Itel, tiyimbireni foni pa manambala amene mukuwaona pa vidiyo imeneyi ndipo mutipeza ife a Masauli General Suppliers. Mwakolowekedwa ndi mavenda pokugulitsani zinthu za China. Tiyeseni ife a Masauli General Suppliers. ndipo simudzakhumudwa amalawi timapezeka dera lina lililonse limene inuyo muliko mukatifuna mungathe kungoyimba foni pa manambala amene mukuwaona pa vidiyoyi ndipo tidzakupezani dera limene inuyo muliko osadandaula osavutika ayi musakaononge ndalama zanu kwa mavenda ingoyimbani foni ndipo ife tidzabwera dera limene inuyo muliko
ndafika tsopano mu dziko lakusangalasa fuko la anthu anga ukamagwetsa misonzi ndi pamene pali wina ali mchimwemwe kusangalala ndi kukondwerera ukamaseka ndi pamene pali wina akukhetsa misonzi filimu iyi ndiyotipasa chimwemwe ndi chiyembekezo kuchosa nkhawa nthawi yake ndi filimu yokoma yowonerera wina aliyense kholo mwana wachichepere ngakhalenso akuluakulu amene tapanga filimu imeneyi kuti tonse tizichezera limodzi komanso kuphunzitsana chifukwa muli zochitika zambiri mu kamelita gulani filimu ya kamelita kwa ine mwini vila entertainment kuti mpweya umene ndimauononga usana ndi usiku uzipindula kuti ndizikupangirani pangira mbeni mafilimu amenewa ndimadziwa kuti si wonse amene amakondwera nane ayi koma pali ena amakondwera nane kamelita tsopano ndi sizoni yokoma yopasa chiyembekezo yabwino kwa basi yobweretsa chimwemwe kwa anthu anga ndimakukondani nonse amene mmagula mafilimu a vila entertainment nayi nambala yoti mugulire mafilimu pa whatsapp 0 ma 8 awiri 106 ma 9 awiri kumapeto ku 18 wawa anti kamelita eya adale zokhuza ndi tatu mumaganizapo bwanji zimangotengera zimangotengera chani kwa amene afuna kupangisa chifukwa ndikukumbukira nthawi ina yake ena ankapangisa zinkayanja komano pa ulemu wake si zabwino kwa munthu woona kuti wozindikira
ndeno kutakhala kuti wina wake afuna atapanga zinthu ngazimenezi pangakhale cholakwika funso limene labwera chifukwa cha chani
um, ndimalingalira ineyo kuti bwanji nditakhala kuti ndajambula mayi anga tatu apapa angamaoneke bwanji pamene papa
zimenezo nzabwino koma mayi ako mene ndikuwaziwira sangazikonde zimenezo zimene ndifuna ndipange ndi zinthu zabwino zimenezo si zabwino pa moyo wako come on anti kamelita muyenera kudekha ndani angakulole kuti upange zimenezo ndikuti watayirira
mukupanga ngati amayi fwa chachani ukuziwa chani watayirira kwambiri simungandilese

agondo funa ndikamuone nzanga kennedy nanga chifukwa chani nkhope yako ikuoneka yonyansa ngati wadya zowawa zonsezi zili ndi anti kamelita nzawo a mayi koma amafuna kuti china chonse ine ndimvere iwo sinakufunse kuti uyankhule za anti ako koma ndi zimenezo ndi anti yanga osati mayi anga kamelita kupanga zokusamalira iweyo pamwamba pa zonsezo ndi zoti akugwira ntchito yabwino sindifuna kuti wina aliyense kuti azindisamalira ineyo ndingathe kuzisamalira ndekha komanso ndinakafika ku university ndili mayeso uzapambana sogolomo eya ndizapambana chaka chobwerachi
eyi tabwerera kaye tabwera kodi chithauza chakocho tiziti ndi chachikulu kapena bwanji ndilabwinobwino ndinagula ndekha nanga chifukwa chani likungosesereka lokha agogo uku sikusesereka timati kukhwefula kukhwefula ine ndamva zonena kuti mm, makaidi ndi amene ankapanga moyo umenewo poti malamba nalibe
sunamveko iwe desmond ngati sugwezera thauza limenelo mwamba ndikupasa chipama choti sindinakupaseko kavalidwe kameneko ka anthu oduka mutu akundende ndiye kweza pompano kweza pompano iwe agogo ndizosiyana uku ndikukhwefula ndanena kuti undikwezere thauza limenelo mwamba pompano pompano tamakweza likhale mmalo mwake iwe muchiunomo ubwerako kumeneko undipeza desmond panopa zambiri za iyeyo zasintha ndipo panopa watuluka panja kuti afuna akakumane ndi mkazi akumati dzina lake susan oh iwe sumamudziwa susan chabwino ndi zoti ndinavomereza kuti susan ndi chibwenzi chake koma vuto lili ponena kuti zimene akufuna kuti apangezo nzolakwika inenso ndili ndi mantha ndi zimenezo sindikutha kuzimvetsetsa chifukwa choti msungwana ameneyi anandifotokozera kuti akhala akusunga unamwali wake mpakana tsiku la ukwati wake ela nanenso ndikukanika kumvetsetsa china tsopano desmond anabwera leroli kwa ineyo kuti afuna alembetse tatu pamkono pake ndimamuletsa ineyo zimenezo ndiye apezeka zoona kuti nkumandikalipira kumanena kuti ine si mayi ake sindiyenera kumamulangiza koma mnzanga inenso ndine okhuzika ela ndatopa kwambiri tsano kunoko ndatopa nako kwambiri nkukhala kuno ndikuganiza kuti mwina nditangopita ku hotelo kuti ndizikakhala chakumeneko ukukumbukira ulendo woyambirira uja wantchito wako ankandifuna kuti ineyo ndikhale chibwenzi chake cha iyeyo zafika pokwana tsopano chabwino chabwino chabwino ndamvesesa chabwino ndiyankhulisa nawe beka nthawi kena Okay, bye. Well, my dear. Desmond ali kuti? Wapita panja. Kuti ndeno. Ela afuna akamuone nzake Ken. amayi zikusonyeza zoti panopa desmond wayamba kulowerera watayirira kwambiri china chake chikuoneka kuti chikusokonekera mwana wanga palibe chimene ine nditati ndiyankhule zikungofunika mungozika m'mapemphero izi ndi zofunika kuti muyankhulepo osati kungokhala chete tikuyenera kupeza njira yoti tingathe kumuthandiza motani kuti asamapange zimenezi nde ukufuna ine nditapanga chani mwana sindingakwanise pa ine ndekha kuwasintha kakhalidwe kameneka chikhalidwe ngati chimenechi chili ndi etime eya anasokoneza onsewa alibe ulemu ngakhale pang'ono ponse etime amama ndifuna ndikudziwitseni kuti osayankhula zokhuza ndi etime etime wandiuza zonena kuti eti salale yake simunampatse ya miyezi itatu panopa zakhala bwanji ndi zimene ananena eya chitsiru cha munthu ameneyi chitangoyamba kumene ntchito kuno chimalandira 10000 ndinamukwezera malipiro ake amalandira 20000 naira ndiye ndi chani chimene akudandaula komana mama salaleyo ili apo mukuyeneranso kutengeranso mavuto a moyo amene amakhalira mwina mumukwezera ndalama chaka china chilichonse oh oh ufuna tizimkwezera chaka china chilichonse salale etime chifukwa choti akugwira ntchito m'nyumba mwanga muno etime chietime iwe chietime tabwera kuno
mama mu- mukundifuna eti ukufunabe utamagwira ntchito m'nyumba muno funso limenelo ndi lako etime mama ndilibe mantha kuti ndiyankhe funso limenelo koma sindingakuyankheni chifukwa choti chinthu chimene chachitika ndipo mukufunsiranji eh? ndikasankha kuti ndisiye ntchito mavuto ndikapanda kusankha mavuto ndi chani chimene mukufuna ine nditapanga wachimva zimene chikuyankhula pali vuto pa funso limene ndakufunsalo chilichonse chochokera pakamwa panu ndi vuto ndi vuto lalikulu kwambiri mundiuze kaye kuti chachitika ndi chani ndipo mundifunsiranji funso ngati limeneli basi etime ingoyankha funsolo chimenecho ndi chibwana sindiyankha pokhapokha mama andiuze kuti funso limeneli amandifunsilanji ukangoyerekeza kutchulanso dzina langa ine ndikupha iweyo pompano ah, e, kundipha ngati mukufuna kuti mundiphe ineyo ndani amene azikuchapirani zovala inuyo azikuphikirani ndani ndi ndani amene angamakusamalireni njala simasekerera ikhoza kungokuphani pamene ine ndimakusamalirani bwinobwino iweyo kundisamalira ineyo hehe osadandaula ndingati ukusaka wantchito wina wabwino kuposa iweyo etimo mufuna kuti ndikunjenjemereni mufuna ndikhale ndi mantha ndizikuopani ngati mukutanthauza kuti mufuna mundichotse ineyo ntchito inuyo ndikupasani chilango chenicheni choti simuzayiwalanso moyo wanu wonse inuyo
wachiona chinyama chimene chimandipangira ine ukuti chinyama ndani waziona zimenezi ndi zomwe ndingakulangire iweyo ndipo sizitenga nthawi osadandaula zina langa ndine etimo otogodoni mwana woyambirira wa obwere basi onolo limenelo ndi dzina langa ndikuziwa chimene mwandikhozekera chiwembu chimene mukufuna mutandipanga mufuna mutangotchetcha salale yanga ayi ayi mm etimo sindifuna kutchetcha salale yako ine suzalandiranso salale moyo wako wonse ndiye ndayimbira foni madamu ndadziwisa muona ngati singakwanitse kuyimbira foni kuwadziwisa
eya chabwino uzipitirizabe upitirize bwinobwino zimene ukupangazo tamachulusa zolakwika zakozo uzingozichulusa iweyo uzingozichulusa choncho pa nthawi imene nditakupasa chilango ineyo ndikumaliziratu um, chiweruzo chako chikubwera ndichokereponso pamaso panga apa chitsiru iwe

mama chifukwa chani mundibweretsera zovala zochuluka zakuda chonchi mesa zovala ndakuchapira ndi sabata imene yapitayi pompano pompano ndiyeno
ngati zovala zandidera mufuna ziyenda bwa ngati sizakusangalatsani mukatha kuyenda okay chabwino ndi zovala zingati zimene munandichapisa ine sabata imene yapitayi zimene zikukwanira mawiki awiri foti zovala zinali 16 zowerenga zovala zonse zako ungathe kupita kukapanga masamu a zovala zakozo oo chovala chimodzi ungathe kuvala masiku 8 ngati munthu umakwanitsa kusamalira bwinobwino ndiyeno chikuvutani ndi chani kuti zovala zinazo muzisunga zina muzivala kuti masiku enawo muzikwa- muzikwanitsa kuvala chinthu chovala chimodzi etimo uzichapa zovala zanga pakangotha masiku atatu chifukwa chani ndikufunsa kuti muzisewera mfumbi ngati mene amapangira za ana ana kapena muzisewera m'madothi inuyo kapena zovalazo ndi muzipanga za fashoni ndikufuna ndiziwe etimo
sindikufuna mavuto ine ingochapa zovala zangazi pompano inuyo ndiye chiphinjo cha moyo wanga mwandimva chifukwa nkhalamba zinzanu ngati inuyo ali ku mizi ukoko akumapanga zolima koma inuyo muli busy mtown munomo kutchena kuvala za mafashoni fashoni eh? tikaonani mama kamoyo kamene mukupanga kunoko ku lagos sikabwino mukuyenera kubwerera kumuzi mzikalima sizigwira ntchito zimenezi mama sizigwira ntchito etimo ukuyankhulisa ndine zimenezo zoona ukuyankhulisa ndine motero ndalakwitsaso chani nanga Eh, ndi chiyani chimene ndalakwisa kodi kakhalidwe kake tizikhala chochi mama ndi mmene muzipangira Mu- mulungu akulangeni mulungu akuthane nanu inuyo mulungu akukantheni hey. oh, madamu madamu ena kubwera kuno changu muzaone zimene zikuchitikazi hey, taonani thupi langa lonse taonani zimene andipanga Oh, Kalabasi. nzanga ndimafuna ndizipanga china chonse ngati iwe osamapangika koma nde zimandivuta zimenezi
mani iwe ungakwanisetu bhobho Ah. sindikuonaponso vuto ine ndikuziwa pamene pali vuto iwe vuto lanji mayi ako samakhala pafupi ali kutali kwambiri ndiye umapanga china chilichonse bwino mayi anga sali pafupi ndi ndi akakamira kundikaniza ngakhale nane kundijambuliratu ngakhaleso agogo amavomereza ndikugezeza kuti ine ndingamasangalale motani
chabwino mani dekhani ine ndipeza njira ndionesesa kuti ndikupezere kapulani koti kuti ukayankhwisane ndi agogo wako ndeno ukakayankhwisana nawo ukapasire kadi iyi ukagulire mphaso ina yake ukakondwerese ukasangalase iwe ukaonesesa upange zimenezo iwe ukapezekako kupate imeneyi suzeni sakakhala kumeneko suzeni akakhala kutiko zikatheka ndipo udzabwera kupate wosadandaula m'bale wanga ya ticheza chabwino bale
My guy.
agogo anga okhawo dziko lonse lino lapansi amene ndimakonda hmm kwa mdzukulu wanga yekhayo amene ali pa mtima oti sindingafananizire ndi wina aliyense ndakubweretsani mphatso iyi ndimadziwa kuti inuyo muyikonda mphatso imeneyi
ndayikonda kwabasi zikomo agogo ndinali ndi china chake ndimafuna nditakuwuzani komano ndimadikira kaye kuti ndikabwerako kumene ndapitako kenako ndidzakufotokozereni
Hmm, hmm. bola usakhale kuti ufuna upemphe ndalama chifukwa choti ndilibe ndalama ina iliyonse sizokhuza ndi ndalama agogo ndi kanthu kochepa chabe kamene kali apaka
kumene undisunga piteko ngati umagula mphatso kuti undinyengerere ine nde yankho langa ndakupasa bola ndakuwuzani chilungamo komano ndikapanga chiganizo china chake pasakhale ondida m'nyumba munomo ndingalephererenji kupita kukapate kochepa ngati kameneka kumene azizanga akupita kukasangalala koma kupita kumenekoko palibe phindu ina iliyonse kwa iweyo koma ndi kupate chabe gogo Steni akazi awawa ali pa visual live-wa ndamene akundipangitsa kuti ndisakulole kuti iweyo upite pali vuto lanji anthu oyenda bunobwamuswe mipsyopsyono mkati zimene zimene zikundipasa mantha kuti mwina kukakhalanso mavinidwe a lopopo dance
lopopo dance ndi chani sungaziziwe
olo utayesera cha mtundu wanji sungaziziwe kuti ndi chani olonso m'nyumba muno palibe amene angakuuze kuti ndizakuuze pokhapokha uzakhale ndi zaka 25 chani upanga chani pa fonipo ndikufunsa pa google kuti lopopo dance ndi chani desmond sindifuna kukhalanso ndi chizukulu china ine kwa pano mayi ako anachita kupanga mistake kwa atate ako nde inenso sindingalole kuti iweyo uchite mistake ngati imeneyo agogo sindikwanisa kutolera ali bwinobwino muganiza kuti kumene kungakachitike chani desmond m'bado wa masiku anowa anyamatayo ndi achibwanabwana sindikufuna kuti udakathyola khola ine ndakuuza zino uli pate ndi anthu 16 chabe ndi azizanga ndita ndi kupate imeneyi
chabwino kachibwenzi kako kakakhala komweko mufuna ndikuuzeni chilungamo eya eya akakhala ali kumeneko ukandinamize eya akakhala ali kumeneko chifukwa nthawi zonse ndikamakuuzani chilungamo ine ndimangopeza zoti ndine mkape basi ndikakhala kuti ndakusazikani ndikupita ku laibulale simunandilesepo ngakhale tsiku limodzi ndidakakupezerabe zifukwa zimenezo ulendo wina ndidzakulesa simungandipezere kachifukwa kena kalikonse ndimafika nthawi yoyenerera agogo desmond olo zitatenga nthawi yochuluka motani olo chaka kumene ndikufufuza pa zimenezi izi ndidzazipezabe zoona zake ukuyenera kuwakhulupirira agogo ako pa zimenezi chabwino um, zina ili la visual live chifukwa cha visual live sukuyenera kupita komanso ndi tizithu zimene ayika apa tolakwikati
agogo tizithunzi ta akazi ovulato ntongokongoletsera chabe kadiyo ayi ndekuti visual live imeneyi taakazi tovula timene atiyika apa pati tikapezekanso kumene koko waona umene pali fundo yanga
agogo ndiyene kusapita palibe vuto limene ndikuona
ah chabwino mm. china kumene kukachitikira zochitika nkutali kwambiri ndi patali ungathe kudzapezeka zoti pobwerera kumeneku wasochera iweyo ukukumbukira ulendo umene munadzatengana ndi tima munkapita ku party munadzasochera pa nyumba kwathu pompano mumasochera kutengera ndi kumalo kumene kumachitika zochitikazo izi ndi zosiyana party imene ija inali ya usiku pamene iyi ndi ina chabwino ndiganiza kale za- za zimenezi koma party ndi ya mawa gogo still ndikuyankha mawa mamawa chamafolo

eya mungathe kulowa Yes, what can I do for you? um, auntie Kamelita ndifuna ndiyankhulane nanu chinthu china chake
oh ukufuna kuyankhulitsana nane china chake ineyo munthu amene umamunena kuti si mayi ako ndipo sangakuuze choyenera kuchita nde ukufuna kuti uyankhulitsane naye zichani
pepani kwambiri auntie Kamelita muzozo ndinu nokha amene muli okhulupirika kwambiri kwa amayi panopa mpamene wadziwa mmawa wa tsiku la leroli watulutsa mawu amene ali opweteka kwambiri pa moyo wanga ndikupepesa chonde mundikhululukire
chabwino bola usadzapangenso zimenezi ndi ndi chani imene ufuna uyankhulitsane nane
ndizokhuza ndi party imene azizanga andiyitanirako ndinayesera kukambirana ndi agogo koma andikaniza wow pepa kwambiri ngati agogo ako akukaniza palibe china chimene ine ndingapange pa zimenezi ndekutinso mayi ako akuyenera kukukaniza ndi chifukwa chani nyumba muno palibe amene amandimvera ineyo ndipo kamene ndingayankhule taima simu- kaye bweza mawu akowo sukuyenera kuyankhulitsana ndine moteromo ndiyesera kuyankhulitsana ndi agogo ako pa zimenezi
sindikufuna kuyankhulana ndi wina aliyense mungathe kumapita
chabwino akuvomera kuti ungathe kupita
zoona ndinu anti anga okhawo dziko lonse lino lapansi pa chifukwa chimodzi sukuyenera kukakumana ndi msungwana wina aliyense kumeneko ee anti mumandisamalira ngati mene amapangira mama zungondisangalatsa mene mumasamalira za ine anthu inu mumaganiza zoona kuti ndikangoti ndayandikizana ndi msungwana wina aliyense mwina ine ndingathe kumpasa kachikwama kapakati kenakake
tandimvera desmond ndimapanga chilichonse chimene amapanga mayi ako chifukwa chonena kuti ndi yekhayo mchemwali wanga amene ndili naye amene ndimamudalira pa china chilichonse koma iweyo sukuyenera kumapanga china chilichonse cholakwika desmond ndikudziwa nkana sindimafuna kuyikani mavuto sindizalola kupanga china chilichonse chachibwana ukulonjeza eya chete pangani dilo tatiyeni titero
ukuyenera kumapanga zoti uzikonzekera kupita kupati tionana I'll see you later.
elime zapopo heyi desmond watchenatu kwambiri zovala zako zodula kwa basi kodi kapena kuchokapo kapena ulendo wako ndi wopita ku london iweyo ayi ndikupita kupate anzanga andiitana kuli pati yanji kumeneko ndi birthday pate nde kuli mapwando tukasangalala
o susan ndi mnzake uja akakhala kumeneko ayi osati anthu ngati amenewo ndiye kuti mama ndi kamerita akupita ndi iweyo ayi ndiye kuti achita kukutsatira iwe kutsogolo ayi mmene ndanyamukira ineyo chonchi mwini wake ine ndine wokwanira bwinobwino kupita kumeneko
chabwino uwonesese kuti ukabwere ko mwachangutu chifukwa choti anthu angathe kumadandaulatu zokhuza ndi iwe usazativutise tonsefe kuti tizizakuyang'ana iwe mnyumba munomu chabwino palibe vuto um umalidziwa tanthauzo la lopopwa dansi lopopwa dansi mawu amenewa wawatenga kuti iweyo
agogo ndi amene amandiuza leroli akuti azimayi ndi amene amavina lopopwa dansi koma sanandifotokozere tanthauzo lake ndiye ndikumva ngati china chake chikachitika kumeneko kupateko ndiye kuti kupati kumene kukavinidwa lopa pa dasi imene kukambidwa payi ndi zimene ndikumva kuti mwina zikachitika ah tayima kaye ukupita kuti ndikufuna ndikasinthe zovala ndifuna nditapita nawe iwe kupati iwe sungapiteko chifukwa chani sanakuitanireko ulibe kadi zitaye zokhuza ndi kadizo wandimva tifeyo kalekale ife timayendera zimapangizo zakalekale wina aliyense akafuna kuti apite kupati amayenera kupita Uyi ndiye usandiuze zimenezo zitaye zimenezo ubale wanga usaziyendere zimenezo edime sindikutolera pa zimenezo
chibwenzi changa cha ineyo zinake ndi kadi koma ndikakhala ineyo ndimachiyitana kuno kuti kaviya ndiye ineyo ndikudziwa chimene ndikutanthauza edime
akati kadi ndimene munthu wayitanidwira kumalo tadikira ndikuonese oho kadi ngati imeneyi ndimene munthu umalowera pa geti ngati ulibe kadi imeneyi sumayenera kulowa kupitako nditha kungogwisa ntchito nawo kadi yako yomwe kukalowa kupateko ndi zosatheka bwanji edime ndipe nthawi yokwanira kuti ndiyambe kufotokoza panopa apa pandachedwa kwambiri ndidzakufotokoza nkabwerako mwangofera kuti savaya nawo si choncho ene

chifukwa chani chinkhope yanu ikuoneka yopindika choncho kapena wina wake waku, wakupandani wakugogodani
funso la mtundu wanji imene edime vuto limenelolo ndi lako la iweyo chifukwa chani walowa mu ofesi mwanga iweyo nthawi yonena kuti ine ndifuna ndiseke ofesiyi ine kulowa munomo ndi nkhope yooneka chonchi tiziti mwina unali ndi maloto oopsa kwambiri usiku umene wapitawo muli monse mu edime komano desmond pakana pano kupate sanabwereko koma nthawi panopo past 10 amayi akungodandaula zokhudza ndi desmond komanso akundidandaula ine kuti ndinamuloleranji zitayeni inu zokhudza ndi masiteni mungakhalirenji bize kumadandaula zokhudzana ndi desmond kuti wachokapo wapita kupati desmond mwana wachichepere desmond ali ndi zaka 17 eya ndeno ndi mwana wachichepere tikuyenerabe kudandaula za iye zoti sangakwanitse kugona kunja komanso zili apopo foni yake ndi yozima
kateni koloko kateni koloko kenikenika ndiye mukuchita kudandaula kukhala ngati kumeneko ko wachita kukhala two weeks
usandiuze kuti zimenezizi sizikuyenda mutu mwako olo kukukhuza pang'ono nkhani yake iti yoti indikhuze ine zokhuza ndi Desmond kuti adakalibe panja
kamelita kamelita ndili ndi 2 minutes yokha kuti ndiseke ineyo ofesi inoyi pa 2 minutes imene ndili nayoyi ndikupasa 1 kuti utuluke panja iweyo apo ayi ndikusekera ugona momuno ndanena kuti utuluke panja siwapita apa mulungu akuphe iweyo Desmond ngati sanakwanitse kufika mpaka na panopa ku pate kumenekuko ndi kuti pate imene inali yakulu kwambiri heyi ndinakapanga zomusatira koma sinapange ndimayenera kuti ndimusatire kuti ndikanjoye moyo wanga ine ndikakondwere ku pate kumeneko kuti ndikavine ndi azimayi kumeneko lopopo dansi uku kunjoya chonchi ukakundivinisa choncho heyi Etime unakakanjoya iwe lopopo dansi kumeneko heyi heyi

era wayimbanso ukuyenera kumuyankha anakhala kuti akufuna yankhulirani ndi ine anakandimbira pa foni yanga izi sizikugwirizana kuti wayimbira foni ya ndani mama singayankhe foni yanu yankhani nokha bweresa ndikuyankhireni etime ngati suseka pa chikomba chakopo phwetephwetekapa ndikupasa chipama chogonesa choti moyo wako wonse suzazukaso ndi chani chimene ndalakwisa ndikufuna uzipanga zako ndi ndi- ndi- ndi chani chimene ndapanga cholakwika okay ngati mwanena kuti ine ndipange za ineyo ndikuyenera kutenga foni ndiwayimbire mama kuwaziwisano kuti chifukwa chani anthu inu awiri mwamulola Desmond kuti achoke ku nyumba kunoko kumalo kono kuti organize yake sikuziwa zoti anapanga motani mwamva ukangoyerekeza kupanga zimenezo lero likhala tsiku lako lomaliza kukhala nyumba munomo Etime ndikuuza kuti sikufuna kupanga zopusa zimenezi mwamumva mzimayi okalamba apa kunena kuti andichosa kunoko eti iwe ungadandaulenji zokhuza ndi amayi ukuyenera kuti uzidandaula zokhuzana ndi, ndi, ndi desmond kuti ali bwinobwino kapena sali bwinobwino ineyo sindikumvesesa kuti anthu awiri muli apa pano mantha anu makamaka ali patipo desmond ndimaziwa zoti sangabwere mwachangu kunoko sangabwere mwachangu wangopita ku pate ya azinzake chabe samayenera kuchedwa chimene chamuchedwesa ndi lopopo dansi imene ikuchitika ku pate kumeneko lopopo ndi ndi chani imene lopopo dansi ndi m- ma, mavinidwe amene amachitika pa pate pamenepopo azimayi onse amakhala pamodzi ndi kumuzungulira mwamuna mmodzi kupita naye kuchipinda ndi kumafika kuvina ndi mwamuna mmodzi chani mwaona wabwerako uyo mwamuona tamuoneni tamuoneni tamuoneni